Tikulandireni nonse amene mukutionera pa nthawi ino ku pulogalamu yathunso ina ya Talk Education. Mu pulogalamu yathuyi timakhala tikukambirana nkhani zambiri zokhudzana ndi maphunziro komanso kupanga bwalo lomwe tonse tikubwera pamodzi ndikukambirana kuti kodi maphunziro athu akuyenda bwanji, nanga ndi mavuto anji amene ifeyo tikukumana nawo. Mu pulogalamu imeneyi timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuyambira wina aliyense amene akukhudzidwa ndi maphunziro, pa chizungu timanena kuti ma stakeholders, kuyambira kaya ndi Ministry of Education, tikakamba za ma students kaya ndi ma activist komanso makolo amene ndiye mu program yathu lero tachita mwayi kwambiri kuti tili ndi founder komanso team leader amene dzina lake ndi Hanif Munthali amene anapanga company imene akuitchula kuti Career Plus tikulandire Hanif zikomo kwambiri mwina choyambira timafuna utatiuza kuti kodi ukuti Career Plus Career Plus ndi chani nanga unaikhazikisa liti Basi, i, ine ndithokoze kwambiri kuti ndakhala nawo kapena ndapeza nawo mwayi opezeka nawo pa program yanu iyi. Ya, Career Plus imatanthauza kunena kuti munthu amene ali ndi career. Career tinganene zonena kuti ndi sogolo kapena kuti malingaliro azopanga zina zake. Nthawi zambiri tima, timalumikizana ndi maphunziro. Munthu ukakhala ku sukulu umatha kukhala ndi career kapena kuti ambition yoti uzakhale accountant. so organization yathu timaitchula kuti career plus kusonyeza kuti uli ndi career komano kali ka plus kamene tikuonjezera pa career yako ija choncho cha cholinga cha organization yathu ndi kulimbikisa kapena kuti kubweretsa ma pa chizungu amati ma soft skills pa ma skills amene tili nawo kale ma hard skills kuchokera ku school koma pali ma skills ena amene ali a digital ndi zinthu zina zimene timaonjezera luso losiyanasiyana kunena kuti iweyo ukamakhala kuti uli ndi career ikhale complete mm. so uli ndi career kuchokera ku school nde pali ma soft skills amene tikupanga add ku career yako kuti ikhale career plus okay nde wakamba za ma soft skills mwina tatitambasulire uh, ma, ndi ma soft skills anji amene career plus imakhala ikupereka okay so career plus tili ndi ma soft skills ngati a computer mm. tikuziwa tonse zona kuti ma schools ambiri sipamapezeka nthawi yokwanira yoti aphunzitsi kapena kuti ma lecturers azikhala akumatiphunzitsa kuti kodi kompyuta timagwiritsa ntchito bwanji choncho timaphunzitsa maluso okhuza kompyuta komanso pali ma mu kompyuta mu pali ma packages ena amene munthu umatha uh, timanena kuti ndikupanga specialize kapena kutenga step ahead going into deeper ma issues ngati microsoft excel imene ambiri amayuza in business komanso ma research osiyanasiyana timaphunzitsanso kupanga develop website masiku anowa mukuziwa zonati even news zimene zikukhala bwanji ma, ma nyumba zosiyanasiyana zoulusira mawu amakhala ndi masamba a website mm. choncho timapanga develop ma website komanso kuwaphunzitsa anthu kuti kodi timapanga bwanji kupatula pamenepo tili ndi maluso ena a technology amene anthu ambiri amene amapanga research mm. amagwiritsa ntchito mapepala choncho umalemba ndithu mwina taonako mmene uh, dziko la malawi timawerengetsera chiwerengero cha anthu anzikwe timati Eh, eh. population census Yeah. kumabwera anyamata ndi asikana amene amanyamula mafoni aakuluakulu ndithu ndi kumafunsa mafunso Yeah. ya ifenso timathandizira ma organization ndi anthu osiyanasiyana amene akupanga ma research kunena kuti asamagwiritse ntchito mapepala komano agwiritse ntchito foni ndi kupanga ma survey kapena kuti kafukufuku oteroyo wakamba za sevisi inayo waphunzitsa anthu za Microsoft Excel. Mwina Excel anthu timangomudziwa ngati kungophatikizira ma figures ndi zina zotero. Ndi package yoti ndi yofunikira ndithu kuti kumpanga kuipanga program kuti munthu aphunzire. Yes, actually ndimauza anthu and ndimakamba kawiri kawiri kuti I think nthawi inoyo ndiyoti aliyense aphunzire computer kapena kuti aphunzire ma packages ngati Excel ngati mmene timamudziwira WhatsApp. Zikhoza kuthandiza chifukwa panopa achinyamata ambiri tili ndi maluso osiyanasiyana. Ena tikupanga bizinesi. Tingawerengetsere bwanji bizinesi yathu? Kupatula pa calculator, calculator timati tikangowerengetsera, tikangozimitsa zapita. Pamene Excel amatithandiza kuti zinthu zija tikhoza kumazisunga. Nthawi inanso ndikubwera ndikuona kuti Mwezi watha ndinapanga ma sales a chonchi, mwezi uno ndapanga chonchi ndipo zinthu zikuyenda chonchi. Similarly amene akupanga run mwina ma sukulu, akupanga run shop, tikhoza kugwiritsa even achipatala amene, tikhoza kugwiritsa ntchito ndithu Microsoft Excel mu njira ina iliyonseyo. Zoona kuti zikhoza kutithandiza kupititsa patsogolo ah, business yathu. Nthawi zambiri ndimakonda line yonena kuti with Excel you will excel. okay so mumapanga target bwanji anthu kuti a- a- aphunzire is it amachita kukupemphani kapena inuyo mmachita kuwapitira? Ndinene kuti timapanga target, ndifotokoze kaye chonchi kunena kuti ma customers athu kapena anthu amene timapanga target alipo magulu awiri. So pali gulu loyamba limene lili ana a sukulu. Ana a sukulu ambiri timawapitira mma university kapena iwowonso amatha kutipanga invite. Choncho zikachitika choncho timapita ndikukakambirana nawo kaye tisanapange program kunena kuti kwenikweni vuto limene mukufuna inu ndi chani kapena tikuthandizeni motani. Tikakambirana ndiye timapanga design kosi yathu yolingana ndi zimene akufuna iwo aja choncho its not kuti wina aliyense timampasa package yofanana gulu lina lachiwiri ndi la anthu amene oti anamaliza sukulu mwina akupanga masters kapena ayi maorganization amene akupanga ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene akufuna atamvesesa zoona kuti ah, mwina ifeyo tili ndi project imene tima- timakumba mijigo Ok now takumbakumba mijigo tamaliza yatha 2 years kapena 1 year kodi ndi phindu lanji limene anthu akupindula ndi mijigo yathu kapena initiative yathu ikubweretsa impact yanji kwa anthu imene timayitchula kuti uh, evaluation research so amenewonso timathanso kuwathandiza mu njira yotero choncho tili ndi magulu awiri a anthu ena timachita kupanga apply kumene kunena kuti amapanga advertise mu newspaper mwina munaonapo amalemba terms of references Yeah. to express evaluation of chakuti chakuti project Yeah, yeah. yes timapanga apply enawo timagwirizana ndi ma university ma student union komanso ena amakhala mwina one on one ena safuna kukaphunzira pagulu choncho amabweranso paokha ndikutipempha kuti "Ah, ineyo ndili ndi gap apapa chonde ndithandizeni kapena ndikupanga research iyi chonde ndithandizeni kapena ndikufuna website ndikufuna graphic and designing timapanga zinthu ngati zimenezo okay so ndiye kuti mukamaphunzitsa anthu mmakhala mukuwauza kufunikira olo amene akupemphani kale kuti mubwere amakhala kudziwa kale kufunikira kwa zinthu yes. mwina ngati inuyo ma experts mu field imene iyi mutatambasula watchulako kuti service ina ndikupanga uh, develop ndikupanga create ma website mm. komanso wakambamo zophunzitsa anthu ma extra lessons pankhani za computer mwina wafotokoza pang'ono, tatitambasulire kufunikira kwina ndikotani kwa anthu ama business kapena ma professionals amene ali mma field osiyanasiyana? Okay, panopa tinene kuti dziko likupita digital, ya aliyense almost aliyense ali ndi foni and foni ili ndi mphamvu zambiri, wina ananena zona kuti I think power ya foni ndi imene mwina ma Roman soldiers sakanayipeza nthawi imene akanakhala kuti anali nayo, mwina bwezi atapanga conquer ma centuries ambiri mbiri mm. now chimene chikuchitika nchina kuti chimene chachitika kwina kuli konse lero kaya chachitika ku america mm. a minute ikangotha ife timakhala mwina tachiziwa kale kuno mm. chonchonso ndi business mm. business kuti anthu akuziwe zona kuti mwina wake uli kumachinga kapena uli kuphalombe olo uli kumzuzu kumene mm. kuti anthu aziwe zona kuti ukugulisa china chake mm. ukhoza kugwirisa ntchito njira ya foni Choncho makina njira zonse zimene ndikukamba ngati kupanga develop website zimakuthandiza zoona kuti iweyo anthu akudziwe kapena business yako anthu aidziwe kapena initiative yako mwina kulera ana amasiye a anthu adziwe zoona kuti pakuti pakuti pali organization imene ikupanga ntchito zotere. Choncho kupatula mwina anthu amadziwa website kapena internet pa njira zongocheza chabe ngati Facebook ndi zinthu zina komano ili ndi njira zambiri zimene tikhoza kutani kufalitsira mauthenga osiyanasiyana. Kupatula zimenezonso uh, kupatula kugulisa business ndi kuziwisa anthu enanso amatha kugula zinthu kumene mm. eh, umagulisa katundu wina wake ukhozanso kugulisa njira uh, kugwirisa ntchito njira ya internet ndi kumagulisa katundu wako anthu so ndikumatani ndikumuziwa mm. kupatula pamenepopo ndiye kuti ukhoza kukhala ngati ife amene tikuwapangira anthu ena kuwathandiza zona kuti apange connect ku digital world mm. ndikuwapangira uh, develop ama skills awo Njira ina imene ndingafotokoze kwambiri kwa ana a sukulu, sukulu imatiphunzitsa zinthu m'klasi. Nthawi zambiri ndi nthawi yochepa kwambiri imene imatibweretsera ku ma practicals. Ndikati ku ma practical osati ndikukamba achipatala okha kuti mwina amakhala mu lab ndi zina. Komanso ngakhale achipatalawo ali ndi gap ya luso lokhuza kagwiritsidwe ntchito ka ma computer. Chifukwa ndiye kuti nthawi zambiri amapanga spend mwina m'ma lab. Choncho timawalumikiza zoona kuti okay, document yanu kapena kuti mukufuna mulembe ma document, mungalembe bwanji? Mukufuna mugwiritse ntchito ma packages awa, tingathandizane bwanji kwambiri nkhani ya research manambala manambala onse amene atoleredwawa akupereka a- akupereka sense yanji tinga tingawawerenge bwanji kapena zikutanthauza chani ndiye kumakhala kumeneko kutchola magalafu ndi zina ndi zina ndipo timakhala tikuwathandizira zinthu ngati zimenezo ndiye mwina utamuuza amene akutionera pa nthawi ino kuti iyeyu afuna mwina asankhe career plus kuti iye aphunzise pa zinthu zina zake akusankheni chifukwa chani I think imeneyo ndi funso labwino kwambiri yes uh, panopa ndinene chonchi kunena kuti amene tikapita mwina pa masamba a michezo ambiri anthu amene akunena zona kuti amaphunzitsa maluso ngati athuwa ndi ambiri ena mwa iwo akumangotenga ka presentation kapena kuti kanotsi kamene tinaphunzitsa kwina kwake nawo asegula kampani yawo ya so pali zinthu ziwiri zimene timapanga Eh. kupatula kuphunzitsa munthu kunena kuti makamaka kumbali ndisimikiza kwambiri kumbali ya research ndi zinthu zina kupatula kumbali yoti timamphunzitsa munthu kuti apange zinthuzo ifenso timapanga zinthuzo ndiye kuti ngati tikuphunzitsa zona kuti okay data collection kapena kuti utolere uh, data yako kapena kuti mauthenga ako okhuza research ukatolera chonchi ifenso timatha kupangidwa ngati consultant kupita ndikukatolera zinthuzo ndikupanga analyze ndikukupasani finalized report mm. okay yeah. so enawa angophunzitsa chifukwa vuto limakhalapo nzona kuti ukamaphunzitsidwa nthawi zambiri chinthu choti sukuchizwa mm. umakhala opanda funso mm. eh nde olo ndizikunamiza sungaziwe eh, umangovomera kuti ah ndimene zimakhalira eh. komano munthuyo akakhala zona kuti akhoza kukwanisa kukachipanga chinthucho mm. ndiye kuti atleast ukhoza kukhala ndi confidence ndi anthu akhale nafe confidence mm. kuchokera apopo takhala tikugwira ntchito kuchokera 2016 kufika pano. Kusonyeza zoona kuti tagwira ntchito ndi ma client ambiri and panopa timapanga claim zoona kuti we have trained up to 2000 students and young professionals. Okay. That is ku DMI ku Mangochi, Chancellor College, Polytechnic, tili ndi uh, Exploits University ku Lilongwe, posachedwa pompanso tinali ku MUST ku Thyolo. Eh. so pamene only ma university chabe komanso pali ena ma individuals amene amabwera ndi anthu ena amene amatipasa ma assignments oti sali ku Malawi kunoko ngati ku Namibia komanso ena amene amapanga university ya ku Zambia amati esame choncho tikupanga ndithu business ndi anthu osiyanasiyana ichocho ndi chifukwa chimene anthunso akhoza kutisankhira china ife timapezeka pena pali phunso sitimathawa ya ndi atakhala kuti akufuna tipange approach kapena tikamphunzitsa munthu akamakapanga apply nzeru zimene tamphunzitsazo Ali stuck pena pake sakuziwa kuti apitiza bwanji ife timakhala ndithu available kubweranso ndikumuthandiza munthuyo mwaulere yeah china chongowonjezerapo nchona kuti kwambiri ana amene amene anzanga amene ali ku school ma prices athu amakhala very affordable timazindikira zona kuti awawa ndi ana a sukulu ka pocket money kamakhala kochepa choncho timawafewetsera ndiye timaphunzisana monga ngati ana a sukulu ma age mates ndi kuti imene imatchedwa kuti peer to peer capacity building choncho timaphunzitsana zonga kuti iwonso athandizike malinganso ndi budget yawo imene ali nayo okay so wakamba ma achievements Yes. ena amene mwapanga actually chifukwa chimene munthu akuyenera akusankhireni and watchulapo ma area madera amene mwafika ma universities amene mwafikako kale so far chikhazikisireni career plus mwina tagawanani nafenso ma achievements ena mwina personal development pali ma achievements amene mungathe kuloza ngati career plus amene mwina ma testimony anthu ama- anakupasani so far Yeah, ma testimony ndi osayamba kuti Yeah. tayambe program yachepa program yachepa komano personally ndaphunzira zambiri Mm. nena kuti ya ndaphunzira kwambiri chifukwa kuti tikamamphunzisa munthu pamakhala mafunso ena so sukhala kuti ukuziwa china chilichonse Eh. koma amakufunsa zimene zimapangisa kuti nawe ubwerere mbuyo ukayang'anenso mabuku kuunguza unguza ziwiri zitatu wekha zimapezana kuti at least ukupanganso wekha develop in that knowledge because ukamphunzisa munthu uyu ukapita kwina zofunika zimakhala zosiyana pa anthu awiriwa choncho pandekha ndimakhalanso nane ndikupindula mu nzeru zimene ndimazipeza powaphunzisa anthu ena Ah, china chachiwiri ndinganenenso kuti Through the same Career Plus ndinapezeka ndi mwayi wopita nawo ku kapena kupatsidwa award fellowship imene imatchedwa kuti inakhazikitsidwa ndi Barack Obama Yeah. imatchedwa kuti Young African Leadership Initiative Oh, yali. yali Mm. yeah nde i spent ndi two three weeks at the university of pretoria Yeah. it's fully funded so amakulipirira china chilichonse kuchoka kuno up to south africa for three weeks everything is paid Okwera ndege. okwera ndege ndithu Eh. kunali kuyambanso kukwera ndege Eh. Eh, yeah nde amakulipirira nde mmakhala komwe chako ndi kukaphunzira ndithu uh, luso losiyanasiyana lokhuza ndi leadership kuti kodi usogoleri wabwino mungapange bwanji so mmakumana ndi anthu ambirimbiri ndi chaka cha inecho tinali oti chaka chathu chomwe chimene tinali anthu okwana uh, 150 150 kuchokera ku ma countries amene amati sub sahara countries yeah and it was very great because i I was the only malawian muslim okay uh, out of 17 Malawians. So Eh. I was the only Malawian Muslim and uh, people thought kuti I'm from Comoros because kunali ma Comoros ena atatu Eh. amene anali asilamu nde timakhala limodzi it was Ramadan time so Ndi timakhala a- limodzi. oh, amve zina Ah, yeah, hadithi. yeah, yeah, we So see Comoros. Malawi, eh, ndo ku Comoros yeah komano I think with the- with that interaction umapanganso create ma network and ma net, ne, kupanga create network I think ndi chamtengo wapatali kwambiri kuposanso even munthu kukupasa ndalama Yeah. chifukwa kuti It means ndikapanga post chinthu changa kapena kuti ndikakhala ndi idea yanga I'm able to discuss ndi anthu ena amene ali outside Malawi and alipo ambiri amene amapasa support yosiyanasiyana and kukuthandiza pa zinthu zimene ukutani ukupanga kupatula pamene tathandizako anthu enanso amene apeza ntchito kuchokera mu luso limene ife tatani taphunzisa kupatula kupeza ntchito ngati ma data entry clerk paira kapena ma enumerators ena mwa iwo akhonza bwino in terms of research ku dmi tinali ndi ma testimonies ambirimbiri panopa ndikukamba za ku mast kumene tikuti tayamba cha- chaka chinocho mu january kukuonekanso zona kuti there is much potential kupatula pamenepo last year ma graduates atatu a ESAMI amene amapanga masters ku uchenera university ya zambia anakhonza and tinapangira ndithu research yawo ifeyo okay ngati mukutsegula kumene tv yanu tili mkatikati mwa programu imeneyi ya Talk education mpulogalamu yathu lero tikukamba eh, zokhuzana ndi career plus ndiye tachita mwayi kuti tili ndi founder komanso ndi team leader amene dzina lake ndi hanif munthali amene wakhala akutifotokozera kunena kuti iwo sikuti amangophunzitsa yayi komanso they live the story kuti nawonso ama- amapanga nawo amapita nawo field kukwaniritsa zimene iwowo akuphunzitsa mwina hanif funso lomwe ndimati ndikutengere kumbuyo pang'ono ndimati ndikufunse funso lonena kuti iweyo ndi munthu amene ukuoneka wachinyamata amene wayambitsa uh, organization yako kampani yako ya career plus mwina tagawana nafe kuti chomwe chinakupanga motivate kuti uyambitse zimenezi mu dziko la malawi ngati lino nchifukwa chani okay uh, kufotokoza kanga ndifotokoze chonchi kunena kuti ndili ku sukulu ku zanzibar university Mm. umafunika ukafika final year ukamaphunzira economics ukafika final year umafunika ulembe research project Mm. imene mumapeza zonoti poti mumapanga economics mumapangidwa zonoti mupange muyuze kapena kuti research yanu ikho- ikhale yokhuza statistics Stati- kati statistic tikuuza zokhuza kuwerengera kapena kuti manambala Choncho software imene ndimafuna ndigwiritse ntchito popanga analyse data yo inali yoti m'kalasi sitinaphunzitsidwe. Nde umadziwa ukakhala kuti you are in the final year it means zonoti kulibenso wina amene ungakamfunse kupatula lecturer wako. Eh, sinanga Eh, finale finale so pano ikuyandama. yeah, finale ulibe kuti ukakamfunse Eh, and eh. ma lecturers i think ndikwina kulikonse ku africa kumene umaziona kuti ma lecturers alibe nthawi yoti azikakuphunzitsa kuti bwera apa ichi timapanga chonchi ichinso timapanga chonchi mm. so it means kuti i spent most of my time pa internet kuwerenga mabuku komanso kuonera ma videos osiyanasiyana mm. zotsatira zake tinakhonza uh, research ichi yeah. and alhamdulillah tinakhonza grade yabwino wow nditabwera ku malawi kunoko ndapeza zonoti palinso ma students ambiri ma university mm. amene akukumana ndi vuto ngati ili vuto loti lende mavuto alipo mm. ndipo ndi akulu mm. choncho ndinapeza zonoti in 2016 mmene ndinayamba kumadzipanga advertise ndekha kuchokera pa facebook komanso ndapangapo partner ndi organization ina imene ndinalinso uh, volunteer timaitcha kuti youth to youth empowerment network through that anayamba kumandipatsa ma opportunities amene ndimayamba kumaphunzitsa mwaulere kenako ntaona zona kuti zikukhala ngatitu zinthu zija zikugwira Eh. ndi tinapanga register sono company imene tikuitcha kuti career plus training and consultancy imene ndinapanganso partner ndi ndi mapartners anga ndinene kuti panopa tili nawo awiri kuli wonderful kunje mm. masud kaondo amene ali uh, their it guys mm. so with that it ine cause napanga economics so i'm good at statistics and research mm. so the other guys they are good at it pamene timakhala ngati sono tikupangana add value mm. komanso tili ndi ma partners ena amene amatithandizanso ntchito zina zosiyanasiyana mm. ena timapasana maganyu mm. kuti okay pali project iyi, let's do together ndi joint partnership so imatithandiza so Motivation yaikulu inali yonena kuti ndiathandizenso anzanga asaone zimene ndinaziona ine ndili kusukulu, Yeah. kupeza kuti kupanga submit project yako mochedwa Mm. chifukwa unaona kuti chinthucho ulibe wina woti akuthandize. okay so wakamba za um, cream yomwe muli nayo Yes. muli combination ya ma IT guys komanso iweyo amene unapanga za economics Yes. ndi, ma, ndi ma areas ena mwina cream imeneyi Kufunikira kwake ndi kotani mu organization mwanu and zikupindulirani bwanji? Chachikulu pa organization kapena kuti in terms of katichula kuti ndi entrepreneurship mm. kaya teamwork ina iliyonse mm. umafunika mukhale anthu amaluso osiyanasiyana mm. kuti muthandizane zochitika mm. excel amene tikukambayo mm. Sindikukhulupira zonena kuti anakhala ndi munthu mmodzi yekha ongopanga IT ndikupanga chifukwa Excel amapanga zinthu zambiri. Yeah. Choncho kumakhala kugwirizana kwa luso la anthu osiyanasiyana ndikukhala pamodzi ndikubweretsa chinthu chakuti okay iwe ukhoza kupanga chani ndikhoza kupanga chonchi iwe ukhoza kupanga chani ndikhoza kupanga kumpira kumene Mm. timu yabwino kuti ipite kumpira kumakhala madokotala Mm. eh, ena owalangiza anthu aja zochitikachitika ena ukhoza kuthamanga kusonyeza kuti mumakhala anthu amaluso osiyanasiyana amene nonse cholinga chanu ndi chimodzi mukuthandiza zonena kuti musinthe china chake choncho ifenso timapangana timati pa chizungu compliment okay wina ali ndi nzeru zakuti wina ali ndi nzeru zakuti aliyense akupangapo add value zosatira zake tikupita pasogolo pa chimene tikutani tikufuna choncho ndinganene kuti phindu lake lalikulu ndi limenelolo okay nde wina aliyense amakhala ndi loto yes Career plus, inu vision yanu mwakwanisa zomwe mmafuna? Nanga ngati muli ndi loto loonjezera mukufuna mutazafika pati ngati Career plus? Aaa panopa tapanga set foundation yabwino chifukwa ngati mwafika potidziwa ndikutiitana pa program pa kusonyeza kuti Eh, tikuzi- ta- takuona, eh. yeah mwationa pena pake yeah komabe still Eh, uh, i would say that this is a foundation Mm. kwambiri maloto athu ndi zonena kuti tifuna tasegula ndithu career plus training kapena kuti career plus education center kunena kuti tikhale ndi malo oti anthu tizaphunzitsira ma luso a kompyuta kwambiri tikupanga target anzathu amene ali mma sukulu komanso ena mwina amene sukulu inatani inavuta tikakamba za luso la kompyuta tikukamba kukhonza kumene hardware komanso software maintenance ndi web designing Kuphatikiza apopo tikufunanso titakhala zonena kuti tikhale reliable centre yonena kuti anthu akamati tikufuna tikapange research azibwera ndikufunsa zonena kuti anthu athu awa tikufuna mutiphunzitsire kunena kuti kodi akamati data collection amatolera bwanji ife tizaphunzitsa kapena ayi ngati sakufuna kuti tiaphunzitsire anthu akungofuna team ya anthu yoti ipite ku field ikatolere data ifeyo tizipita kukatolera ndikupanga analyse ndi waba choncho tifuna tipange invest kwambiri in research kuphatikiza apopo ndakambapo zopanga evaluate ma project even ma islamic organization amene tili nawo tili ndi ma organizations ambiri and a lot of funding imabwera m'Malawi munomu kunena kuti okay pali initiative iyi tikupanga zakuti tikupanga izi komano funso nzonena kuti kodi zili ndi phindu lanji what is the impact okay faka tundu tikugawa yes komano zikupindulira chani anthu choncho timapanga measure kuchokera pa anthu amene status imene analipo picture yoyamba ndikupanga compare ndi picture yachiwiri after initiative yanu ndikuyang'ana phindu lake kuti mukupanga ndi phindu kapena zinthuzi palibe chinanso chimene chujeni chikuwapindulira anthu Ah, mwachidula assessment assessment Zongo. yes Mm. yeah nde kwambiri tikufuna tipange invest zimenezozo of course ndizo zoti tikupanga kale komano pa market pali anthu ambiri choncho ifeyo tikubwera nzonena kuti in a different component zonena kuti tikufuna tizipanganso am- employ anthu and kukhala very uh, transparent kunena kuti anthu akhale reliable and kupanga believe zonena kuti we can perform well okay so mwachidule mmathandizira afe ambiri ti- timatha kupanga assess ma, ma products Yes. kuti ndagula 10 ndagulisapo 5 atsala Yes, 5 yes. koma ma services sitimakwanisa Ma so services. inunso mufuna muthandizire kuti anthu athe kukwanisa kupanga assess ma services amene apanga offer exactly okay ndiye mwina uh, ngati organization mavuto samalephera Yes. mmakumana ndi mavuto osiyanasiyana ndi mavuto anji amene career plus ikukumana nawo pamene mukuyesesa kuti mupange fight kuti mukwanise zolinga zanu vuto lalikulu limene ndingafotokoze nzonena kuti timu yathu ndi yachinyamata Mm. so ma project ena for example ma project ndakambapo zokhuza assess ma, ma, ma, ma project ndi ma activities ma initiatives osiyanasiyana ambiri amakuyang'ana age kapena even ma trainings amene amayang'ana age ah, mmene akuonekera uyuyu ah, akandiphunzise ine yeah komano i think the best way is ndikungoyang'ana knowledge yo posayang'ana kuti zili mu mtsuko otani i think ma, ma, maujeni ambiri mashairo ambiri amatero kunena kuti usayang'ane kuti zikuchokera zikuchokera mutu ungopisamo Ungo- ndikutengamo ungotenga- nzeru zokhazo Eh. right yeah nde i think imeneyo ndi challenge ina imene tikukumana nayo komanso challenge ina ndinganene kuti as i said kuti this is a, stat, a startup mm. okay it's yeah. a startup panga complement mbali ya education mm. and ma, ma clients athu ambiri ndi ma students mm. amene ndrama yake imene amapereka ndiyochepa mm. choncho ifenso tikufunika zoti tikhale ndi sustainable income imene ikhoza kumatithandiza one individually zoona kuti ndizipanga ndekha support bwanji Mm. two kumaguliranso tizinthu tina tima equipment tina tiona kuti anthu akhoza kumatidziwira ngati makompyuta tikukambawo Mm. komanso kukhala ndi proper office chani chani zotsatira zake monga ndanena kuti ndimagwira ntchito ziwiri Mm. aliyense mtimu mwathu ali ndi zinthu ziwiri ziwiri zochita kapena zitatu zimene Mm. zimene zimapangitsa zoona kuti so uh, kagawidwe kathu ka nthawi which we are still working on that komano kagawidwe kathu kanthawi koma plans are there kunena kuti inshallah by this year nde kuti tipanga set up proper office imene anthu akhoza matani akhoza kumatipeza i think mwachidule ma challenges ndi amene chifukwa ma challenges enawo si ma challenges as such komano there are opportunities because in those challenges is where we find Uh, ma- op- ma- more ma opportunities opportunities. yeah okay so mwina uh, pa chizungu amati appeal yes Ndi appeal yanji yomwe ungathe kupereka ku ma organizations kaya ndi boma or ma individuals or mwina titanena kuti anthu amenewa onsewa agwire ntchito bwanji ndi Career Plus? Okay, chachikulu chimene ndingapemphe especially ma universities, ma administrators, ma student unions, they need to understand zoona kuti Career Plus is there to add value. Anthu ambiri amatifunsa zoona kuti kodi inuyo ndi aphunzitsi kapena ndi lecturer ndimawauza kuti ayi mm. we are career builders mm. we build skills we don't lecture mm. in, my, in our classes maujeni onse we don't lecture mm. but timawauza anthu zoona kuti practically kodi chinthucho chimagwiritsidwa ntchito bwanji kapena timapanga bwanji mm. okay mm. so ngati akuona zoona kuti ali ndi gap ok mma universities ali ndi gap mma mma offices mwawo and they need kunena kuti anthu apange improve ndithu so that they can improve performance komanso personal development akhoza kubwera kwa ife we are very willing kuwapanga support komanso even to partner okay cause ena mwinanso alipo amene amapanga provide maluso angati amene tikupangawo they can come and osati kunena kuti titenga business yawo kapena kuti atenge business yathu komano we agree on terms and references kunena kuti pa project iyi inuyo mutenga gawo liti ife titenga gawo liti nanga zotsatira zake zikhala motani i think choncho ndimene tingakhale kuti tikupita patsogolo okay nanga ungauze chani amene akutionera mwina amene akhala ndi khumbokhumbo loti nafenso mwina titawapanga hire career plus uh, Amene akutimvetsera komanso amene mwina angakhale zonena kuti akufuna atatipeza ife a Career Plus kapena kuzapanga nawo, kuzaba nawo nzeru, ndiwawuze kuti sadzakhumudwa. Chachikulu nchonena kuti sadzakhumudwa ife mukatipeza a Career Plus and ma testimonies mmene ndafotokozera muja ndi ambirimbiri, we have trained 2,000 students and young professionals in Malawi and we are extending, believe by 2020 inshallah December tikhala zonena kuti nambala izakhala yakwera. Mukazatiitananso tizakamba ma numbers ena inshallah. Inshallah. Ya, ndiye akabwera kwa ife akhale ndithu ndi a, chikhulupiriro kunena kuti tapita kwa anthu oyenera komanso ndi anthu oti akatithandiza. Kwa achinyamata amene akutimvera, nkhani ndi yomweyi, kuwalimbikitsa zonena kuti ya, tiyeni ndithu tipange maluso osiyanasiyana. Mwina simungabwere kwa ife, mukhoza kupita kwa ena, komano chimene ndingapemphe kwa achinyamata azinzanga n'zonena kuti ndithu tiyeni tigwiritse ntchito maluso a kompyuta amene tili nawo chifukwa panopa the world is going digital. Ndiye kaya wapanga program yanji, ah, waphunzira program yanji kapena uli ndi luso lanji, yesesa ndithu zonena kuti zinthuzi uzidziwe. Timalize Yes. eh, ndi mwina ndikunena kuti um, anthu angakupezeni bwanji nanga ndi mawu anji omaliza mwachidule amene ungathe kunena program. Ah, kokatipeza timapezeka ku blantyre ine ndili ku blantyre uh, ndili ndi mzanga wina amene ndatchula kuti ndi masudi kaondo amapezeka ku mwanza ndili ndi mzanga wina amene ali wonderful kunje amene akupezeka ku lilongwe so mwapanopa tsamba lathu la website talichotsa kaye tikukonza lina inshallah by february likhalanso kuti talibwezeretsa choncho tsamba lathu la website ndi limenelo lo panopa timagwiritsa ntchito a Entrepreneurs Hub so tikafika ku Blantyre pa Limbe I mean kunena kuti pa, eh, pa stage ya NX pasogolo pake kuli building imene pasogolo pake pali building imene amatchula kuti Entrepreneurs Hub Limbe Entrepreneurs Hub m'mwamba mmene mapezeka munali building ya Power 101 chapasogolo pake pena tinso timagwiritsa ntchito ku Namiwawa alinso ndi Entrepreneurs Hub kwambiri mukhoza kungotiyimbira mafoni kuti ah, tikumane motani kapena kuti ngati muli ku lilongwe kapena ku blantyre olo ku mzuzu kumene ndithu posachedwa pomwe pamene ndafotokoza kuti mapulani ali mkati pamene tifuna tipange set up our hub properly zonena kuti anthu akhoza kumabwera with computers inside and they can be able to train with us malo athu ngati achoncho. Okay, mmenemo anthu onse amene mukutionera ndi mmene tamalizira program yathu ya Talk Education. Lero timacheza ndi Haneef Munthali amene ndi founder komanso ndi team leader wa Career Plus. Tikupemphani kuti mudzakhalenso pompo mu program yathu yotsatira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.